an filɛlibagaw ani an lamɛnbagaw mali kɔnɔ mali kɔkan aw bisimila duba tv ale ni rafikɔm dongobaru kɛnɛ kan sɛbɛlikɛlaw olu kɛlen kɔ ka sɛbɛli kɛ nanzarakan na anw bɛna ka na bamayɛlɛma aw ye bamanankan jɛlen na o b'a jira k'a fɔ min bɛ bɔ anw da anw ka bɔndon nɔ tɛ o kama gafe caman b'an bolokɔrɔ ka kɛɲɛ ni bi don ye min ye eh, le guido ye ka taa se indépendant ma min ye info matin nin bɛɛ lajɛlen dalafalen b'an bolo sɔgɔma in na ka se ka na olu da aw tulo kan o la sa an bɛ baara in kunfɔlɔ daminɛ ni gafe min ye a bɛ fɔ o ma ko indépendant indépendant i k'a dɔn k'a fɔ eh, bi don bɔli don min bɛnna fevriye kalo tile tan ani eh, saba ma san ba fila ani eh, mugan ni saba nin waati na an bɛ kunnafoni fɔlɔ min da aw tulo kan o bɛ tali kɛ min ye anw ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko kemiti kemiti i k'a dɔn k'a fɔ o fana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ bunnakun ka jɛkulu ye faso mali kɔnɔ. ka kɛɲɛ ni waati tɛmɛnlenw ye jɛkulu in maa dɔ bɛ yen min tɔgɔ ye amadu danbele ye amadu danbele ale kun bɔra ka laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ min ye lagosi sama k'o ta k'a ɲɛsin min ye anw ka diinɛ ma ni o ye mahamadu diinɛ ye ka laban kuranɛ ka lagosiw ta ka ɲɛsin o ma a waati min ye silamɛ diinɛ maa caman bɛ yen dusukun kamikamina kosɛbɛ a kɛra sababu ye wulikajɔ eh, caman kɛra o hukumu kɔnɔ min ye anw ka marabaajɛkulu ye olu ma to kɛrɛfɛ ko in na k'a sababu kɛ olu ye wulikajɔw kɛ nin wale ninnu kɛbaaw ka se ka wulikajɔ boloda u nɔfɛ ka laban k'u dala ɲininka u ka miirina ani u ka hakilinaw na o hukumu kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bamakɔ sigida naaninan kiiribulon ni o ye commune quatre ye ka kɛɲɛ ni eh, tarata tɛmɛlen ye u ye kiti a kɛ kiti kɛra min ye jalaki a tara ka ɲɛsin dunbi fakoli ma dunbi fakoli min ye kalo tan ani fila a kaso eh, dira ale ma kalo tan ani fila in na kalo seegin bɛ yen o kɔni bilala surisi o bolo kan kalo seegin fɔlɔ in n'a ye wale kɛ wale min ni o ni nin n'a ɲɔgɔnna ko bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ kaso in a ɲɔgɔnna fila o bɛ di a ma o kɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye dunbi fakoli ye ale kelen tun ma nɔ minɛ k'a sababu kɛ maa duuru wɛrɛw bɛ yen minnu kun nɔ minɛlen don nin ko la olu bɛɛ lajɛlen ye eh, kannabila sɔrɔ kiti kɔni kɛlen eh, kɔfɛ maa minnu ye kannabila sɔrɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Salifu danbele ale kɔni ye e kannabila sɔrɔ fo ka taa se jakarija tarawele ma n'a bɛ fɔ a ma ko alias manoko min ye lamini dunbuya ye n'a bɛ fɔ ale ma ko kolokoto fo ka taa se abubakari keyita ale ni nama dunbuya ninnu bɛɛ lajɛlen ye kannabila sɔrɔ kiti ale kɛlen kɔfɛ N'an bɔra ye hali bi an bɛ to gafe kelen ale e kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ fɔ an ka cakɛda min ma ko amo assurance maladie obligatoire nin waati laban in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye u ka lafasali tɔn fila bɛ n'a bɛ fɔ ko sinapo ale ni sinafarim u y'a jira k'a fɔ nin waati laban ninnu na min y'i k'a dɔn k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ min bɛ taa olu fan fɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɛmɛ ɲɛsin banabagatɔw ma asiransi hukumu kɔnɔna na ko o musakaw tɛ ka sara a sara wagati la yalima a tɛ sara eh, joona an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o hukumu kɔnɔ min ye sinafarim ale ni sinapo ye u y'a yira k'a fɔ sani marisi kalo tile fɔlɔ nata cɛ ni nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni ma ɲɛnabɔ ko olu laban u na u ka baaraw kɔni jɔ n'u ye baaraw jɔ o b'a yira k'a fɔ ni amo bɛ i bolo i bɛ taa fura san i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ka dɔgɔtɔrɔso farimasi minnu na ani i k'a dɔn k'a fɔ laboratoire d'analyse ninnu ko o baaraw bɛɛ lajɛlen na jɔ n'an bɔra ye hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ heji la heji min ɲɛsinnen don san ba fila ani mugan ni saba ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye maison du hadj ale ɲɛmaaba abdul fat sise abdul fat sise ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun daminɛ ye a ye laseli kɛ min bɛ tali kɛ hejiko ale kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kan o hukumu kɔnɔ min ye abdul fat sise ale min ye maison du hadj a ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ ɲinan heji min ye maa ba tan ani saba ani kɛmɛ saba ni mugan ni saba o de ye jɔyɔrɔ ye min kɔni dira faso mali ma walasa hejidenw ka se ka taa heji kɛ arabie saoudite an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye heji a musakaw ye gouvernement ale ka bolo kan ani kɛnyɛrɛye ka bolo kan o musakaw bɛɛ lajɛlen dantigɛla o hukumu kɔnɔ min ye filière gouvernementale ye olu ka musaka min ye k'a dɔn k'a fɔ sefa wari miliyɔn naani waa bi saba ani fila ni kɛmɛ fila bi seegin ani mugan ni duuru bi seegin ani duuru 4 millions 166 mille 425 francs o ye i k'a dɔn k'a fɔ filière gouvernementale o musaka ye ni maa kelen b'a fɛ ka taa heji la ɲinan san in na o kɔfɛ min ye filière gouvernement filière privée ni o ye kɛnyɛrɛ kɛbaaw ye olu ka musaka sefa wari miliyɔn naani waa kɛmɛ waa bi saba ani duuru 4 miliyɔn 675 mille francs euh, CFA an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye jɔyɔrɔ min bɛ mali bolo ni o ye maa ba tan ani saba ni kɛmɛ saba ni mugan ni saba ye o n'a tila i k'a dɔn k'a fɔ min ye privéw ale ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnya na kibaruya kura min bɛ yen ni o ka kan ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan o de ye k'a jira k'a fɔ ni heji tɛmɛlen a kun jirala k'a fɔ ko maa hakɛ dɔw bɛ yen a tɛ se ka tɛmɛ o kan yalima ni si tɛmɛna ka se hakɛ dɔ ma i tɛ se ka taa ko o bɛɛ lajɛlen sen bɔla la hali o kɔfɛ min ye gafe min n'a bɛ ɲini n'a fɔ ko pass sanitaire ka ɲɛsin coronavirus ma o bɛɛ lajɛlen bɔra la o b'a jira k'a fɔ dayɛlɛli kɛra ɲinan san in na ka ɲɛsin heji ko ma an bɛ dugawu don kɛ ala ka a musakaw o bɛɛ lajɛlen e nɔgɔya n'an bɔra yen hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni ale n'a nasira la ka kɛɲɛ ni kangabakaw olu kunkanko eh, kibaruya ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo tile tan tɛmɛlen min ye kangaba mara la dugu fila bɛ yen danga ale ni tɔnbola olu kɔni dugudenw karila ɲɔgɔn na Kariɲɔgɔnya in a kɛra sababu ye min ye joginni caman kɛra ka faali wale e caman kɛ o wale minnu kɛra min ye kɛrɛnkɛrɛnya na a bɛ fɔ ma ko coordination des jeunes du Mande CJM Mali olu ye lajɛ kɛ k'a jira k'a fɔ nin wale min ni o ye gɛlɛya ye n'a ye tɔnbola ale ni dangakaw sɔrɔ kangaba mara la ko joona la min ye jamana a marabaa jɛkulu ye ko u y'u sigi nin ko in kɛrɛfɛ o kumakan ma mɛn o laseli mun kɛra walasa ka se ka jaabi kɔni di o kow la mali a marabajɛkulu ka tɛmɛ ni anw ka autorité min autorité régionale kulukoro mara la i k'a dɔn k'a fɔ kulukoro gouverneur ale ka ciden kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa kangabakaw fɛ ka taa jamana ka sangafoli kɛ ka laban min ye bɛn kuma caman k'o ta k'a ɲɛsin kangaba a n'a nɔkandugu eh, bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an filɛlibagaw ani an lamɛnbaaw hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye kunnafoni n'a nasira la min ye anw ka cɛba dɔ bɛ conseil national de transition ale cɛden don n'a tɔgɔ ye eh, amadu albert mayiga ye amadu albert mayiga ale kɔni bɔra a ye eh, laseli dɔw kɛ réseaux sociaux ale sira fɛ laseli min n'a ma taa maa caman eh, jimi sira fɛ An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jumadon février kalo tile tan san ba fila ani mugan ni saba min ye amadu docteur amadu albert mayiga ale bɔra a ye laseli kɛ a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ bi don in na min ye kidalikaw olu yɔrɔ ko joona la walasa ka se ka maliden kɔni bɔ jɔnya kɔnɔ ka laban k'a kɛ a yɛrɛma hɔrɔn ye k'a dɔ la kɔni siga tɛ kɛlɛ la mali sɔrɔdasiw ko u bɛ labɛn na ka se ka taa kɛlɛ kɛ ka kidal ale bɔ bolo la Docteur amadu albert mayiga a ye o laseli min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko mediation internationale maaw ni o ye bɛn ni kelenya ɲinili kulu min bɛ mali ale ni kɔkan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye wulikajɔ kɛ ka na kidal wulikajɔ in senfɛ mediation maaw u y'a jira k'a fɔ nin wale min ni kɔrɔfɔ don n'a bɔra nin maaba in da CNT yɛrɛ to a la ko jɔn ala ko a ye nin kɔrɔfɔ min fɔ ko a sɛbɛkɔrɔ kɔnnen don k'a sababu kɛ ko nin ye kɔrɔfɔw ye min bɛ kɛ sababu ye ka jamanaden kɔni su ka bila kɛlɛ kɔni o sira kan ko k'a sɔrɔ min ye bɛn kumaw olu dayɛlɛlen don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. an filɛlibagaw ani an lamɛnbagaw hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin waati na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko info matin sɔgɔmada kunnafoni min y'i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya na fasirikɛba ale ko an ka taa buye ayidara ale kunkanko kibaruya la buye ayidara n'i y'a lajɛ ɲɔrɔ serifukɛ maa don min kɔni lakodɔnlen don mali fan tan naani hakaja diɲɛ fan tan naani kɔnɔ bi don in na ka kɛɲɛ ni dimansi don ye fevrier kalo tile tan ani fila san ba fila ani mugan ni saba delegation dɔ bɔra segukaw tɔgɔ la k'i kun da i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔrɔ serifukɛ ale kɔni ka jabaala la wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye segu maabaw ye diinɛ sira kan laadalakow sira kan fo ka taa se segu ka ɲɛtaga siraw kan olu kɛlen kɔ ka ŋaniya siri janvier kalo tile mugan tɛmɛlen k'a yira k'a fɔ olu na wulikajɔ boloda ka taa a ɲini ɲɔrɔ serifukɛ fɛ a k'a ɲini kolonɛli asumu goyita fɛ a ka kɛ cɛbɔ ye ka kɛɲɛ ni marisikalo san ba fila ani mugan naani nata jamanakuntigi kalafili ale hukumu kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin delegation ba in kɛlen kɔ ka bisimila a minɛ ɲɔrɔ serifukɛ ale jabala la ji minnen kɔ ka dantigɛliw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye ɲɔrɔ serifukɛ ale ko a bɛ a ka dunanw a b'u fo k'u barika da u ye taama min kɛ ka wuli ka ale sɛgɛrɛ a b'u fo k'u barika da o la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ɲɔrɔ serifukɛ ale kɔni ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen bolila min kan o de ye kolonɛli asumu goyita a bɛ sira min kan ni o ye jamana a ka ɲɛtaga kow ye fo ka taa se min ye kɛrɛnkɛrɛnya na ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kɔni kɛra ɲɔrɔ serifukɛ ale ka ladilikanw ye nka an b'aw ladɔnniya k'a fɔ laɲini min kɛra a yɔrɔ ni o ye k'a ɲini kolonɛli asumu goyita fɛ a ka kɛ cɛbɔ ye ɲɔrɔ serifukɛ a kɔni ka kɔrɔfɔ a ma se o ma fiyewu a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi don in na kalafiliko kɔni an ma se o ma fɔlɔ min ye jamanaden ka se k'a ka maa makow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka jamanaden fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ walasa transition o ka kɛ fɛn ɲɛnama ye malidenw yɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔrɔ serifukɛ a ko o ye hamina gɛlɛn ye ale kɔni ka hamina fanba bɛ min kan nin waati in na n'an bɔra ye an lamɛnbagaw ale bi an bɛ taa ni eh, kunnafoni ye an bɛ segin ka na indépendant ale eh, kɔnɔna na nin waati na min ye anw ka direction nationale des douanes hakaja an ka sɔrɔ bosoni minisiriso o kɔni nin waati na ale daba wulilen don kosɛbɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen tɛnkun bɛ fɛn min na o de ye miliyari duuru miliyari duuru o kɔni ye musaka ye min kɔni ko o ɲaamina anw ka duwaniyeso dɔ la kulukoro mara kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ anw ka sosiyeteba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko sonatamu sonatamu i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ sigɛrɛti ani u ka minɛntɔ minnu ladon mali kɔnɔ musaka min bɛ taa a dédouanement o kɔni sira kan min ye sɛki dɔ bɛ yen sefa wari miliyari duuru o sɛki o dilen kɔ anw ka douanier ɲɛmaa dɔ ma katikaw fɛ yen ko sɛki in k'a tora so ani kungo cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wale in a kɛlen kumaw kɔni cayara kɛrɛfɛ kosɛbɛ a laban a ma ɲa min kɔ min ye anw ka sɔrɔ bosoni minisiri ye aluseni sanu ale n'a ka cɛdenw olu kɔni ye danganiya ta sa ka wulikajɔ a boloda min bɛ kɛ sababu ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka laban k'a ɲini k'a ɲɛdɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra kɛcogo min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o wulikajɔ ninnu hokumu kɔnɔna na a jɔn a la fili bɛ maa minnu senkɔrɔ olu kɔni gɛnna ka bɔ u jɔyɔrɔ la ka laban k'u nɔnabila o hokumu kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati in na min ye katikaw ka bureau de douane ale bureau principal k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛmaa min ka baara ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛli ani ɲinini ma ni o ye recherche ye ale kɔni wulila ka bɔ a nɔ na ale wulila ka bɔ a nɔ na a yɛrɛ tɔgɔ ye babi mayiga ye o kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko eh, bureau de douane kati tɔgɔ la o min olu ka nafolo minɛbaga ni o ye receveur ye awa tarawele ale fana wulila ka bɔ a nɔ na o kɔfɛ min ye conseil des ministres ni o ye anw ka ministres ka laadala ɲɔgɔnye tɛmɛlen ye o fana senfɛ min ye trésorier payeur ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ka trésorerie yɛrɛ la Bamakɔ district kɔnɔ ale fana wulila ka bɔ a nɔ na ka laban min ye Amadu Kamara ye ka o bila o nɔ na An b'aw ladɔnniya k'a fɔ n'i ye kati ale bureau de douane a ta k'a lajɛ nin kɔni ye yɔrɔ ye min kɔni bɛ musaka kɛmɛ kɛmɛ sara la bi wolonwula a n'a kunkanfɛn o kɔni ladon mali a jiginɛ kɔnɔ o sanga n'a waati in bɛɛ lajɛlen na o kama ni nin ɲɔgɔnna ko kɛra k'a fɔ ko k'a ko bila ten o kɔni kuma fan si tɛ a la o de hukumu kɔnɔ min ye maa caman kɔni bɛ yen olu kɔni bɔra u jɔyɔrɔ la wa nin waati in na sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna cogo min na nin ko in bɛɛ lajɛlen a tiɲɛ bɛ se ka bange cogo min na k'a sababu kɛ sefa wari miliyari duuru a k'o tɛ miliyɔn duuru ye wa darasi kɛmɛ duuru yɛrɛ tɛ o kama aluseni sanu ale kɔni y'a jira k'a fɔ a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni tiɲɛ in a bɛ se ka bange cogo min na don nataw la an filɛlibagaw ani an lamɛnbagaw an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da aw tulo kan o bɛ bɔ gafe min kɔnɔ a bɛ f'o ma ko le guido le guido an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni ɛ duwakun tɛmɛlen ye mali kɔkanko minisiri ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa burkina faso kaw fɛ yen wulikajɔ in a bilara minɛn min kɔnɔ o de ye tigɛdi ɲɔgɔnma bɛ mali ale ni burkina faso ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔn nin waati in bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka se ka olu yakubaya o hokumu kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye laginɛ mali ale ni burkina faso olu kɔni ye ɲɔgɔn bɛn kɛ ɲɔgɔnbɛn in a bilara minɛn min kɔnɔ o de ye nin jamana saba in cogo min na u bɛ se k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka laban k'u ka maa mako olu ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnya na taakasegin hokumu kɔnɔ ni o ye libre circulation ye fo ka taa se jamanadenw yɛrɛ ka nafasɔrɔsiraw olu suwali ka bila ɲɔgɔn masago na waati bɛɛ lajɛlen na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o hokumu kɔnɔ min ye federasiyɔn dɔ bɛ yen o kumaw kɔni bɛ senna kosɛbɛ bamako gine ka taa bila burkina faso la min ye taakasegin olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ lafiya ra cogo min na n'an bɔra yen hali bi anw ka kɔkanko minisiri abulayi jɔpɔ ka kɛɲɛ ni duwakun tɛmɛlen ye a fɛnɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ rusi jamana ale kɛrɛnkɛrɛnya na kɔkan minisiri ni o ye sergei lavrov ye u ye ɲɔgɔnbɛn belebele kɛ faso mali kɔnɔ ɲɔgɔnbɛn in hokumu kɔnɔ min ye anw ka jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita sergei lavrov ani ale fɛnɛ ye ɲɔgɔn ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati ninnu na min ye mali ale ni rusi jamana tigɛdi ɲɔgɔnma belebele bɛ jamanaba fila in ni ɲɔgɔn cɛ ka tali kɛ min ye lakana ale bunda kun kan fo ka taa se kalan ani ɲɛtaga ko min ye développement musaka ko sira kan ani dunkafa sira kan ninnu bɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ mali ale ni russie jamana ni ɲɔgɔn cɛ sergei lavrov a ka taama senfɛ a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi don na min ye russie jamana a kan ka jɔyɔrɔ min ta walasa mali a ka lafiya sɔrɔ waati nataw la a ye o pereperelatigɛw caman di o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye don nataw ye baara mun bolodalen bɛ n'a bɛ tali kɛ renseignement ni o ye kunnafoni ɲuman dili ye mali a sɔrɔdasiw ma fo ka taa se min ye kɛrɛnkɛrɛnya na ka se ka u dege kalan ɲuman na ni o ye kɛlɛ baara ye ani kɛlɛkɛminɛn caman ko o kɔni ko baaraw na ɲɛsin o ma mali ale n'i k'a dɔn k'a fɔ rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen sa nin waati in na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na waati kɔni caman kɛra o la o kama sa kunnafoni minnu ni an sera ka olu dalasalo ka di aw ma ka kɛɲɛ ni bi don ye olu o fɔkan ye nin ye ni ala ye eh, waati wɛrɛ yira an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ donkubaru kura wɛrɛw kɛnɛ kan an b'aw fo k'aw barika da a ka tulomajɔ la